unless go raibh tú ag mo bhreithlá ar an Domhnach, in which case tá mé exactly an aois céarna a bhí mé ón am deireanach a bhuail mé leat ar an Domhnach. Tá mé anseo mar is gnách le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire tá mé anseo le Áine Mhaoir. Áine, cad é mar tá tú? Tá mé go breá, tá mé i ndiaidh tabhairt faoi deara go bhfuil mé ag caitheamh an rud dearg céanna a chaith mé sa taifead an tseachtain seo caite, sílfidh daoine nach bhfuil éadaí ar bith eile agam. Sílim go bhfuil fiú mo ghruaig díreach mar an gcéanna, architect cosúil leis an lá céanna. So, má tá mé ag tabhairt mo leithscéal ansin, I swear tá éadaí eile agam, I swear, I swear. Tá tú just salach. Salach. Caille. Salach cáidheach. Agus ag caint ar dhuine atá salach cáidheach, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Go maith. Tá mé sásta go bhfuil na intros back a bheith beagáinín, you know, Maslach. maslach dhomsa.
So, tá sin go maith, sin go maith, you know. Tuirseach tar éis an deireadh seachtaine agus tá fhios agam go mbeidh mé exactly mar a chéile arís an tseachtain seo chugainn, mar beidh deireadh seachtaine mór amach romhainn arís. Yeah, Ooh. other than that, yeah, sona sásta. Bhí deireadh seachtaine maith.
Bhí am an-mhaith ag an triúr againn, I would say. Bhí an triúr againn iontach, iontach gnoitheach. Ar dtús báire, caithfidh mé like rud é. D'inis mé giota beag d'Áine sular thosaigh muid an taifead but I, James caithfidh tusa seo a chloisteáil fosta, it was just the weirdest imeacht a bhí mise ag reachtáil, not ag reachtáil but mar pháirt de i mo shaol. It was bilingual comedy agus labhairt faoin Gaeilic i i Killeshandra i Cavan, áit deas, daoine iontach deas but also not helping the stereotype ar chor ar bith and it ended with like a verbal scrap ar stáitse idir dhá pholaiteoir atá ag reachtáil sa toghchán inniu, atá ag tarlú inniu! atá ag tarlú agus muid agus an craolú ag dul beo bhí sé absolutely hilarious like me féin agus Séaghan Ó Súilleabháin as in of Kerry Cowboy fame friend of the show bhí muid ag fanacht istigh sa beár like bhí muid ag fanacht istigh sa pub agus chuir an lad, an chéad rud a dúirt an lad linn was eh Ar mhiste leat like má fanann sibhse sa seomra céarna cos níl mé ag iarraidh you know glántóirí a fháil le haghaidh an dá seomra. Ok. So that was line number one.

Agus tá muid ag an áit seo right like tá beidh muid is sa seomra céanna is cuma liom like is cuma linn like whatever. Bhfuil bhfuil daoine fós ag glaoch birds ar mhná thuas thuas i gContae Cavan? Bhuel an leaid seo ar aon nós bhí dúirt seo an rud a dúirt sé. Ach samhlaigh samhlaigh dá bheadh sibh ag gabháil ar oíche amach agus ansin like cén cén sórt duine a bheadh orthu like labhairt le bean agus sin a bheith cuimhniú Dá mbeadh sibh ag iarraidh an oíche a chaitheamh le chéile í a thabhairt ar ais go dtí an áit sin and then an bainisteoir a fháil ag rá Cuimhin leat níos túisce a dúirt tú Bhreathnódh tú chomh sketchy. Bhreathnódh tú cosúil le go bhfuil tú go buda do like

and then he was like um he was like listen tá na heochracha seo daor so an féidir leat bhfuil bhfuil deich euro agat deposit le thabhairt le haghaidh an le haghaidh an eochair we were like what? Tá sibh anseo mar aoichainteoirí like do you yeah fuair sibh cuireadh bheith anseo oh yeah and he was like yeah just ar eagla go gcailleann sibh é and I was like I mean yeah like tá an cash agam like it's just a bit weird like agus um, there's- yeah no just ma- just just tóir an cash but ní ra- ní raibh ach 20 agam agus I was like wonder like má dar cháil má would he give me the 20 back or would he give me like be like change for a tenner back like an bit sin an rud um, agus yeah bhí sé really really áit Is i bpudán fear céanna a thug an cuireadh suas dhaoib.

Tá insint sé dúinn like cé hiad na haoichainteoirí whatever and it's me féin agus Shane, daoine a bhíonn ag obair sna meáin agus na dhá beirt polaiteoir áitiúil seo atá ag rith sa toghchán, ceann ó Fianna Fáil agus ceann ó Shinn Féin agus we were like ok níl a fhios agam really cén cén fáth a bhfuil muidne anseo but like déanfaidh muid é. So then rinne muid so then bhí ormsa stand up a dhéanamh do daoine óga a bhí ag gan aon Gaeilge, gan focal Gaeilge ar bith. It was exactly like nuair a d'obair mé, like rinne mé rud at Text Taistil blianta ó shin and it was I suppose in Cavan fosta ag déanamh stand-up basically do dhaoine nach raibh aon Gaeilge acu agus ag déanamh stand-up as Gaeilge agus díreach an rud céanna ach in, um, in pub difriúil agus ansin thosaigh an, an plé. and when I say it was the spiciest comhrá a bhí mise mar pháirt de i mo shaol basically like ceann amháin ag rá nach raibh an Comhairle Contae ag déanamh aon rud duine bean amháin a bhí ar an Comhairle Chontae like you know ag cur like an mhilleán ar na rialtasaí ar fad agus mise

bhí rinne muid an plé like leath i nGaeilge leath i mBéarla because it was faoi like stádas an Ghaeilge and then like cad ar féidir le daoine dhéanamh le a chuid Gaeilge a feabhsú má tá aon you know you know moltaí againne like cén dóigh le you know an maitheas a thabhairt an a thabhairt a tugann an Ghaeilge do daoine agus iad ag éirí ag dul isteach ar postanna difriúil ehm so bhí sé so bhí sé just like ar an taobh sin I'm like ok yeah déanann sé ciall go raibh mé féin agus Shane ann but then bhí like ceisteanna like like iontach like ag díriú like go hiomlán ar Cavan agus rudaí mar sin and I was like I have no like I have no idea cén fáth go bhfuil siad anseo a Harvey. Um but bhí sé gas. So tá siad ansin just suí síos agus an bheirt seo absolutely going at it agus sin stopfadh sé is bhachta like so Shane

Agus bhí muid chun dul a luí agus dúirt Shane rudaí like here listen like caithfidh tú d'airgead a fháil ar ais like cuz you have abscond basically like you know just le bheith cinnte whatever agus dúirt sé bhí muid ag dul a luí agus dúirt leis an bainisteoir he was like here listen like an féidir linn just an airgead a fháil ar ais anois like whatever just cuz tá orainn fágáil luath ar maidin cuz bhí seisean ag déanamh imeacht i gCill Airne bhí muid ag déanamh rud in Athlone.

Forbidden Fruit. Yeah, bhí mé, well actually bhí mé in Inis oíche Dé hAoine mar bhí Fleadh Nua ar siúl i gContae an Chláir so bhí mé kind of ar fud na háite an deireadh seachtaine seo but bhí mé ansin le cúpla gig a dhéanamh le Miss Worldwide.
I'm telling you, Mrs Nationwide.
Mrs Nationwide! The most cultural gur féidir leat a bheith. But bhí maidin Shathairn an-greannmhar agam in Inis because bhí ormsa is mo thuismitheoirí gig a dhéanamh kind of gig a dhéanamh do cheoltóirí atá ag iarraidh suí isteach leat? So tá tú ag caint ar like daoine kind of meánaosta atá ag teacht isteach ó Mheiriceá agus chuaigh muid isteach i nGlór in Inis agus bhí sé cosúil le an dóigh a raibh na cathaoireacha socraithe suas. So it was cathaoireacha don triúr againne. Is ansin bhí na. línte seo de dhaoine os ár gcomhair ag amharc orainn ar nós gur ceolchoirm a bhí ann ach bhí siad uilig ansin le ceol a chasadh linn so tháinig muid isteach agus bhí bean ó Mheiriceá ag socrú suas na cathaoireacha uilig you know déanamh obair dheonach don fhéile agus shuigh mam síos agus dúirt an bhean that seat's for the harpist agus dúirt mam I am the harpist. Agus bhí siad just chomh dáiríre faoin rud uilig. It was very like támuid anseo le job a dhéanamh. Like, ní, ní ligfeadh siad dúinn mórán sos a ghlacadh idir na tunes. It was kind, yeah, just tá siad ansin le tunes a fhoghlaim so they're like, kind of you know we've paid good money to fly across the Atlantic to be here so lean oraibh ag casadh níl sé níl sé cosúil le gnáth gig dance monkeys dance yeah literally now bhí siad an-deas but it was like stuff like daoine ag teacht suas chuig mam ag rá like ó an dtig liom triail a bhaint as do chláirseach agus tig leatsa triail a bhaint as mo chláirseach
I'll show you mine if you show me yours. Well bhí sé just chomh gas. Bhí sé just chomh cosúil le performance ach ansin chuaigh muid ar aghaidh ag gig eile a dhéanamh an oíche sin agus bhí muid istigh i Fawl's Bar in Inis agus actually sílim go raibh an tune a bhí againn ar maidin níos fearr because chuaigh muid isteach as láithreach chonaic muid an grúpa seo de mhúinteoirí a bhí ansin ó ceathair a chlog an lá sin, seo deich a chlog san oíche by the way, bhí siad i ndiaidh an scoil a chríochnú suas bhí you know daoine imithe abhaile obviously sula dtosaigh an junior cert and all that so bhí na múinteoirí amuigh ag déanamh ceiliúradh I mean mm. so shuigh muid síos chas muid tune amháin agus tháinig múinteoir isteach can I sing a song?
Jesus, okay. And do you know what? Bhí sin go maith bhí sin go breá i ndiaidh b'fhéidir trí tune eile tháinig sí isteach arís can I sing another song? And then d'éirigh seo níos coitianta like lean sí uirthi teacht isteach and then bhuail sé pointe nach raibh sí fiú ag cur ceist orainn ár gig féin like bhí sí just teacht isteach and just thosaigh sí ag canadh and then tháinig bean a bhí cairde léi isteach le feadóg stáin a bhí amach as tiún agus bhí mise ag canadh amhrán ag an am agus thosaigh an bean seo a bhí really dallta ar meisce ag déanamh iarracht sort like comhcheol léi. Oh, So bhí mé s- literally like ag déanamh iarracht gan éisteacht because ní thiocfadh liom mé fhéin a chloisteáil bhí an fheadóg seo chomh láidir. Stop. Agus ansin tháinig an grúpa seo as bhí fear a bhí actually like ag screadaíl go dtí an pointe go raibh orainn an tune a stopadh i lár an tune as bhí ar mo dhaid a rá leis, Oi! Shut the fuck up!

Triomú an beár sin amach. Iontach sásta.
So sin mo thaithí den dá gig. Daoine ag screadaíl, daoine ag canadh amhráin, ach sílim gur b'fhearr liom an ceann a rinne mé leis na Meiriceánaigh ar maidin. Ar a laghad bhí siadsan ag éisteacht. That's the, you know.
But yeah, then an chéad lá eile chuaigh mé suas ag Forbidden Fruit le mo chol ceathar agus Bhí an aimsir iontach agus chonaic muid Nelly Furtado, caithfidh mé a rá nach raibh an fhuaim rómhaith, istigh san áit. Bhí, ní raibh aon sort production value, mhothaigh mé, leis an, leis an fhéile. Like, ok, tá sin sort harsh sin a rá, but ní raibh aon sort soilse ar an stáitse, ní raibh aon. Ok, well then, níl sin harsh le rá then. Like, yeah, ní raibh an fhuaim go maith, like, yes, bhí muid giota maith siar, but just ní raibh na speakers iontach, Am, Just giota beag underwhelming mar fhéile, caithfidh mé a rá, fá choinne an méid a bhí air, like, like céad euro fá choinne lá amháin, steep galore, Yeah. sílim, so, yeah, just, sin leis an príomhstáitse go binn, ní, ní raibh an stáitse fhéin iontach, like, but tá sé in áit galanta, bhí an talamh álainn, bhí sé deas, like, just bheith ag Kilmainham, so, Mm. bhain mé, bhain mé sult as fós, yeah, bhí sé go maith, and then tháinig mé isteach chugaibhse as bhí oíche galanta againn. Lán le craic! That just cuireann sin cuimhne orm ar, I don't know an bhfuil cuimhne agaibhse ar seo, but ag Punchy Wags san oíche, tháinig like an beirt strainséirí seo isteach sa club and like na beirt like giuseppe beag seo whatever and they just chuaigh siad isteach and they were just like, woo! Gaelic! Yeah!
Yeah, it's going on.
Gaelic, yeah! Agus I'm thinking like, I literally thiontaigh mé thart leis an gang iomlán, I was like, I have no idea, okay.
Ansin an bheirt a bhí ó bhí beirt um, a labhair mé leis ag pointe amháin agus bhí siad kind of ag rá like céard a thugann anseo thú and I was very like Gaeilge, bus go Baile Átha Cliath mm -hmm. and ní raibh a fhios agam cé cé hiad ar chor ar bith, but bhí siad kind of just ag fiosrú cad é a bhí ar siúl againn and I was like

influencer Éireannach ag spaisteoireacht thart agus ní fhaca. Ah yeah, but like. I mean, cad é a bhí ar siúl ag Jenna Ortega ansin? Ní, cé, ní, ní thiocfadh leis sin a bheith fíor. Is breá léi Nelly Furtado. No, agus tá sé fíor. Tá sé absolutely fíor because bhí sí Yeah, bhí físeán ag, thuas ann. bhí físeán agus fosta bhí sí díreach in aice le cara liomsa. As in bhí sí Oh like my ag damh, god. bhí sí like ag damhsa le cara liomsa eh, agus í ansin or whatever. Tá sin which craiceáilte. is just hilarious like. Is breá liom go bhfuil daoine ábalta teacht ag rudaí mar sin in Éirinn agus ní chuireann daoine isteach orthu. Like, No. dá mbeadh sin i dtír ar bith eile, bheadh sí mobbed, bheadh Oh, sí, yeah. bheadh sí in áit Yeah. dainséarach, like. But I'd Yeah. say idir daoine just gur cuma leo gur celebrity í agus just daoine nár aithin í agus Mhm. daoine a rá, do you know what, we'll leave her alone, she's, at, she's enjoying herself. Yeah, I'd say nár that's it. chuir, I'd say nár chuir an oiread sin daoine isteach uirthi a chor ar bith.

ag imeachtaí i mBaile Átha Cliath which makes me feel really sábháilte because then no is féidir liom dul suas chucu like ní mhothaím nó corruair bíonn nó tá ort like ceist a chur ar like duine éigin who's like in a position of authority and you're like um gabh mo leithscéal whereas because toisc gur lad as Lú é it's like all right lad what's the craic cad é an craic here listen cad é an Bhuel an, cad é an craic leis seo. And then bhí deireadh seachtaine gnoitheach agat fosta James, ag taisteal suas go Baile Átha Cliath agus ag. Agus go Londain, sorry. Agus go Londain, sorry. Yeah, the most random of feckin Instagram stories a walk ma was just tusa leis an chat leis an Champions League Cup all of a sudden just ask man I was like wait how the hell did this happen I was like could yeah.
were orange James doing Gro go London no well, lose every my concept near my go London um, so on a kong the lads as um, every mar J one leis agus ma cool leis go blian Tháinig sé abhaile ón Astráil agus chonaic mé Dé Céadaoin é agus chuamid amach le cúpla deoch, catch up agus ansin ehm chuamid isteach go Murphy's agus bhí siad a' rá, bhí siad a' caint faoi an Champions League agus bhí siad a' rá go raibh siad a' gabháil anonn agus ní raibh aon ticéid acu ná dada but just bhí siad bhí siad ag ceapadh go raibh Arsenal gonna bheith sa cluiche ceannais which was pretty pretty greannmhar Yes, pretty cocky.
agus ehm so Thosaigh muid ag caint faoi ar aon chaoi agus bhí siad like ag rá Oh yeah, seo an pub a bhuacáil muid na flights ann. Agus sin bhí siad like basically ag breathnú ormsa bhí siad like ag rá James tá mo chroí istigh go dtige tú anonn agus dúirt mé
Ah. Literally those words. Just uh, give me a second. So chuaigh mé ar Skyscanner agus bhí sé sin ag fly amach as Knock agus bhí sé cineál daor ar an returns go Knock agus é chun suas go Bleá Cliath so chuaigh mé air agus dúirt mé fly amach ó Knock agus fly ar ais isteach go Bleá Cliath agus d'oibrigh sé amach really saor agus um, so sin a rinne mé agus obviously sin bhí mé in ann a ghabháil go dtí cóisir Hugh but yeah bhí sé mental thall ann bhí an oiread Dortmund fans ann like bhí mise ag rootáil go Dortmund obviously agus um, yeah, bhí sé bhí sé bhí sé mental. Is bhí mé ag ceapadh go like an um, ócáid seo bhí acu ar an Aoine. Was it an Aoine? No, an s- Satharn?
Yeah. Sin í- I think it was an Aoine agus an Satharn. Bhí sé Okay. like an five-a-side seo

Luis Garcia limmer go Ruba fado Joe Cole like all these class players are he was getting during knock on so near near room with Shacham because it was first come first served I should come she's good Trafalgar Square as you that class we Champions League on like my Jamie Carragher yes um, um like Liverpool legend mm -hmm. um I guess if he screen more on the sponsor five aside just class. Ach ní raibh, ní raibh, ní raibh Trafalgar Square ag spáint an Champions League final, so chuaigh muid síos go dtí pub uh, Between the Bridges tá mé a cheapadh, bhí sé thíos in aice le um, Westminster is rudí. Agus bhí sé chomh cool, cos bhí London ag déanamh a hero, is bhí like load isteach restaurant is is a bob seo,

Mé just cineál ar fumes really mar gheall bhí sé deireanach go maith nuair a chríoch na hoícheantaí thall ansin agus sin umm yeah ach like look like is weekend mór a bhí sa deireadh seachtaine sin i gcónaí mar gheall is dócha mura mbeadh mé i Londain ag ceann de na hócáidí is mó soccer Gach bliain ag Champions League bheadh mé thíos ag ceann de na hócáidí is mó peil Gaelach, an Comórtas Peile. Right after the Wynne's Aodh anyways. So yeah, bhí sé go deas just ceann session mór a dhéanamh so. Tá ceist agam ort, an bhfuil do chloigeann nimhneach i ndiaidh an liathróid mhór peile sacair sin a bhualadh mar bhí sort thump san fhíseán nuair a bhuail tú do chloigeann?

hour what 20 something goal Jesus like, oh Christ oh um, like mal de hin agus ik de starring sin agus sin like just like bunach vi mas gar mé agus sin like ni ein an team leroach hé sin gan amach like load as of pink vests just siú team lero like basically yeah ni ni go lings ke an tardéis yeah so yeah. this an thing a wang a vi cad acu to to head of the ball basically Yeah, like, it's had, like his Lee was, Lee was massive agus like stíl bhí an basically like so I don't think you capture go nach é den sin but look chunig me opportunity score a Danny Carvajal header sa quiz but like you know what so the one impersonation go Danny Carvajal in in almost dá yeah you were like Halla Madrid
Bhuel bhí deireadh seachtaine iontach ag an triúr againn ach just mothaím like I wish go raibh deireadh seachtaine de sos agam sula dtagann Féile na Gealaí mo threo. Níl aon there's no rest for the wicked. Like tá muid dul díreach isteach ann, nuair thagann an podcraoladh seo amach inniu beidh muid either thíos ann cheana féin nó ar an mbealach ar an mbealach síos go Ráth Chairn Glas na Mí le deireadh seachtaine gan mórán codladh a bheith againn le bheith fírinneach. Yeah.
Beidh muid tinn nuair a thagann maidin Dé Luain. Tá mé just ag glacadh leis sin anois, sílim go mbeidh muid uilig run down, sílim go mbeidh slaghdán againn uilig. Yeah. Beidh muid just scriosta. But look, beidh sé iontach, beidh sé iontach. Tá slaghdán ormsa cheana féin. I'm already like, yeah.

Giota beag, I'm like a bird, giota beag an iomarca de sin. So sin agus an deireadh seachtaine seo ar barr sin, ní bheidh glór ar bith fágtha agam. No. Beidh sé, beidh sé scriosta. Ach is fiú é. Is fiú é. Is fiú é. Agus beidh, beidh, tá cúpla banna iontach ag dul a bheith ann i mbliana. Chonaic muid na Shan Vans thuas i mBéal Feirste, bhí siad sin an-mhaith, so tá mé ag súil le iad sin a fheiceáil arís.
Torby fast to walk which was about fast. Beidh Torby, beidh sé sin an-mhaith. Beidh Jiggy ann, can't go wrong le Jiggy. Bonny men. Bonny men. Super Céilí. Beidh mise ag déanamh mo annual rendition den Chailín Álainn sa gclub. Bhí sin ag iarraidh after party after entertainment beidh James Ó Foighil le

Tá mise really ag súil go mór leis. Cara maith as Dún na nGall atá ag dul a bheith ansin agus ansin tá siad ag lainseáil albam ansin sa Cobblestone ar an Máirt ina dhiaidh sin. So tá mé chun iad a fheiceáil faoi dhó. Again, shocking, I know, mise ag dul chuig multiple gigs in one week, wouldn't be like me at all. Ar chor ar bith. Is beidh cairde den Pod na Gael Gals ag glacadh Glacadh an slot don phodchraoladh i mbliana. It's fine, we're not salty about it, it's fine, it's fine. No, no, no. No, no, it's fine, níl muid, níl muid crosta ar chor ar bith. Rud éigin atá mise ag súil go mór leis. Cé? Ná an Satharn. Yeah. Agus mé ag cur

Fá dochas boots agus rudaí réitithe freisin. Yeah, mm-hmm. oh my god, yeah. No, mise I'd say it'll be the Air Maxes will be in no such like. Níl aon buataisí agamsa, buataisí bro like peil agamsa ar chor ar bith. Agus caithfidh achan duine jersey contae s'acu, caithfidh, right, déanfaidh muid uilig seo. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. I'd say beidh siad ag déanamh sin even muna raibh. Beidh, yeah.
yeah. Ba cheart dúinn iarraidh ar achan duine ag an bhféile jersey a chaitheamh and we'll do like cosúil le like lá ag ragú. Like county colours? Yeah, county colours! Oh my god, nach smaoineamh maith sin. Cuirfidh mé an message anois ar socials is déarfaidh mé d'achan duine jerseys a thabhairt leo.
Na hain agus James gon jersey, jersey pollen.

an commemorative jersey a bhí orthu ag imirt in aghaidh Ceathrú Rua Boston so it's means too much means too much fancy yeah
Beidh mise ag caitheamh an Donegal I mean níl aon níl aon geansaí eile gur féidir liom a bheith ag caitheamh

Tá's agatsa, I need to make another investment agus tá sé de bharr ar an méid a dúirt tusa domhsa that I need to invest in a new air mattress le haghaidh.
Ó, mise freisin, go raibh maith agat faoina chur i gcuimhne domh. le haghaidh an féile because bhí tusa in do chodladh ar mo air mattress Yeah. le tamall anuas agus just dúirt tú you were like ní fiú tada actually anois nuair a fanann tú i mo theach just téann tú síos ar an tolg anois

I mean, bhí mé chun mo yoga mat a thabhairt liom but more as just rud éigin le codladh air but that that could be um that could be the move, do you know? Má tá muid inár ndúiseacht. Uh beidh, ah beidh muid inár ndúiseacht no. Yeah, dúisíonn tú nuair chomh luath is a thosaíonn tú, you know, thosaíonn na héin ag canadh.

like gléasadh a chéile suas you know b'fhéidir lá amháin you know mise ag cur James isteach in like black jeans and a, and a football jersey Air Jordans Air Jordans uh, níor chaith mé na Jordans le fada although I do want a new pair uh, ach go dtí in áit a bheith ag caint faoi Jordans tá muid chun dul agus ár gcuid fáil réidh le haghaidh féile an samhradh Dar liom féin. Absolutely buzzing le haghaidh. Ach go dtí sin, go raibh míle maith agat as a bheith ag éisteacht le Seansaí, beidh muid ar ais an tseachtain seo chugainn le eagrán úr. Ach go dtí sin, is féidir libh muid a leanstan ar na meáin shóisialta, ar Seansaí ar Instagram, Seansaí ar Twitter agus Seansaí ar YouTube. Sa dóigh go bhfuil siad á fheiceáil ár gcuid aghaidheanna galánta, is féidir iad a fheiceáil fosta ar Spotify, má osclaíonn tú suas an haip An App Agus tú ag úsáid an App, ag úsáid Spotify, ag éisteacht linn, má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sí mar Anywhere ar Instagram, Anywhere ar Twitter agus Anywhere ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta, ná bac, níl sé ag labhairt leat, ok? Respectable boy summer, níl sé ag déanamh ann. But in ainneoin respectable boy summer thig libh é a aimsiú ar Flathartach ar Instagram, Flathartach ar Twitter agus Flathartach ar TikTok. Is má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá mé mar Hugh Carr here ar Twitter, Hugh Carr here ar Instagram agus is grá Hugh Carr ar TikTok. Bhfuil aon rud eile go gcaithfidh muid a phlugáil anois sular téann muid?
Hugh H is eadh ná labhair liom cos it'd be forever alone boy autumn. Ah no.
Well. But then beidh sé then cuffing season winter so.

thug muid seouthe duit ooh or something I don't know no probably just have her like hello and it's better high fives and labor sin we're super cool funny use all deir seatinge agus an dras rí leis agran úr de na seanlia Sal wow.